agalu folo ma german shepherd anagulidwa ku south africa kugwiritsa ntchito ndalama za boma amenewa si agalu wamba anawagula for security ya president ndi nthambi imodzi ya malawi police zomwe zotanthauza kuti lazarus chakwera anachita kidinapu apolisi nde lero apolisi akusaka apolisi anzawo amene anasowa ku state house agalu amenewa anaphunzitsidwa ntchito yapamwamba amadziwa kununkhiza bomba anapita ku training kugwiritsa ntchito ndalama za boma chakwera ataluza chisankho anaba agalu amenewa ndi kukabisa ku nyumba kuyambira 2020 amalawi takhala tikupereka mabiliyoni ku state house amagulira masipuni mbale ma tv ndi katundu osiyanasiyana president akamachoka ku state house akuyenera kulemekeza katundu wa boma zimene anachita chakwera kuba masipuni dikoda komanso agalu ndi chitonzo ku dziko la malawi search warrant yatuluka iyeyo akuthamangira ku khoti kukatenga injunction komatu anzake mbuyomu joseph mwanamveka collins magalasi dalitso kabambe sanatenge injunction atawatumizira apolisi kukachita sechi ku nyumba zawo ndi chakwera yemweyu anatumiza apolisi ku nyumba ya henry musa kukachita sechi laptop ya 500000 ndiye lero wasowetsa agalu a ndalama zoposa 4 million akutenga injunction ndikumakana kuti iyayi musandiseche komatu anamanga mzomera ngwira pomuganizira kuti anasowesa 250,000 akuluakulu tikudziwa kuti mdziko muno muli njala president anagula chimanga ku zambia 200,000 metric tons nkhani yakusowa kwa mafuta akuikonza there is an open tender system cholinga ndichonena kuti mafuta agalimoto asamasowe nkhani yakusowa kwa ntchito amuthalika sanalonjeze 1 million jobs analipo ena mbuyomu analonjeza 1 million jobs chaka chilichonse profesa muthalika waika 5 billion cdf pa chaka chilichonse zimenezi zikutanthauza kuti ntchito zikhala zikupezeka pa constituency akamanga chipatala sukulu buliji misewu olembedwa ntchito azikhala malawi kuderalo potero ochita mabizinesi ang'onoang'ono kugulisa mandasi kaya ndi mizimbe sangasowe makasitoma chifukwa ndalama zichoka ku capital hill kupita ku midzi mu zaka 5 zikubwerazi 2025 up to 2030 aphungu anzeru tiwaona kusandutsa madera awo kukhala masiti ndiye pali ena a thomas didimo akukayika ndikumanena kuti ndalama yonseyo 5 billion a dpp akaitenga kuti akuluakulu tiyeni tigwiritse ntchito nzeru mcp miyezi itatu inaononga 3 trillion anagulira supa maheu mukapanga masamu mcp ikanakhala apm akanagawa 12.5 billion kwa phungu aliyense kumalawi kuno 3 trillion ikanakwanira ma constituency 228 so apm akudziwa chimene akuyankhula chakwera anaononga 3 trillion kugulira mahewu miyezi itatu mutharika atenga 3 trillion ndikuigawa kuma constituency miyezi yokwana 30 that is two and a half years pamene chitukuko chikukhamukira ku midzi chitetezo nchofunika agalu folo anagulidwa ku south africa anaphunzitsidwa ntchito ndi apolisi si agalu wamba amadziwa kununkhiza bomba tinagula agalu ku south africa ndi ndalama za boma koma lazarus chakwera posamuka anatenga chilichonse tv madikoda kuka firiji amene ndi katundu wa ku state house amene amalawi amagula kumeneku ndikuba 2021 mcp inamanga zomera ngwira pomuganizira kuti anasowetsa 250000 ndalama imeneyi akanangomuuza kuti tabweza 250,000 ngati munasowetsa anamugwira ndi kumumanga chaka chimodzi lero president wawo lazarus chakwera wasowetsa agalu a ndalama zoposa 4 million and moreover agalu amenewa analandira training ya polisi mwachidule ndikuwuzeni kuti ndi nthambi imodzi ya malawi polisi ena tikamanena nkhani ya agalu akuichepetsa chifukwa mbuyomu kunalinso agalu tinaona akugula feteza ku butchali anayilephera kusaka ndege ku chikangawo agalu amenewa lero abaso agalu komabe ngati amalawi tikunena kuti ma german shepherd amene asowa ndi ofunikira kwambiri kuyerekeza ndi agalu amene anagula feteza ku butchali akuluakulu history is the best teacher